igbo ndị ọma anyị ka nọkwa na okwu igbo ọkwa n'okwu igbo ka anyị nọ na ya ka o si gbasata anyị ka anyị esi na-ekwu wetuo onwe gị ana wetuo onwe gị ana i wetuo onwe gị ana e bunie gị elu akwụkwọ nsọ kwuru ya ụfọdụ n'ime anyị ibutu onwe anyị ana nke ikpeazụ anyị na-ekwu maka respect nkwanye ugwu na kịta anyị na-ekwu maka mmadụ ibutu onwe ya ana mmadụ ibutu onwe ya ana ọ dị mkpa hinne taata ụdị fake life a na-ebu taa ọ karịrị a na-ebuga a na-amaga a na-afụga a na-ebuga ọ karịkwụ na be anyị taata mana anyị na-agwa igbo butuo onwe gị ana butuo onwe gị ana o nwere ihe onyonyo m nene mgbe gara aga na ọ na social media ka anyị fụkwara ya ofu nwoke na-abụ ọ bịa n'ụlọ ụka ha o nwe one lady ọ na-ada afụba ọ na-abịa ọ na-eficha ụlọ ụka so ọ fụ the woman ọ sị na nwaanyị a na o nweghị ihe ọ na-arụ ị fụrụ mentality imirikiti anyị na-eche na ndị onye ọbụla a fụ n'ụlọ ụka oge ọbụla a fụ gị n'ụlọ ụka onye ahụ enweghị ihe ọ na-arụ o nwee ihe ọ na-arụ ọ ma na-abịa n'ụdị ahụ milikiti ndị mmadụ nwere ụzọ ha si efe chi ha getụkwa ka m na-akọrọ gị na nwoke a wee pụta mgbe ọbụla ọ bịa n'ụlọ ụka ọ ya-afụ nwaanyị ahụ ọ bịa n'ụlọ ụka etu a ọ na-afụ nwaanyị ahụ o wee kpebie n'obi na o nweghị ihe ọ na-arụ o wee kpọọ the woman wee jụọ ya jụọ ya wee sị ya na ọ fụ otu o si agba mbọ n'ụlọ ụka na mmụọ ya na-agwa ya ya nyere the woman aka wee sị ya sị okay mma sị okay o wee mm, jee na o wee weta complimentary card moto o bu bịa bụ BMW BMW 1999 model hmm. ee nya ka o bu bịa o wee sị nwaanyị a nye ya ụnyalị ya complimentary card abịa emezie ya kpọzie ya na ya defu contact ya ọ kpọzie ya ka ya gwazie ya ka onye na ya esi ka o nye ya aka nwaanyị wee sị okay o mere ọfụma wee sị okay ka ya bịakwa ka ya bịakwa ha nwaanyị gafee moto nke a kwụ n'ihu bụ nke nwoke ahụ gaa ụzọ moto na-abụ nke ịtọ bụrụ achara acha achara acha posh car very model posh car nwaanyị bụ wee bịa wee were wee meghee ya wee wepụta complimentary card nke ya nwa nye the man sị ya na ọ complimentary card nwoke a kụja wee sị ya hei ọ gị nwe moto a ọ sị ya ee na ofu n'ime imirikiti ụgbọ ndị ya na-anya n'ofu n'ime imirikiti ụgbọ ụgbọ ndị ya na-anya nwoke a kụja nene onye na-eje inyere aka ọ fụrụ ya n'ụlọ ụka ugboro ole ma ole ụlọ ọ dị na onye dị frustrated na ọ ndị frustrated ka a na-afụ n'ụlọ ụka ndị be anyị hmm, eh, chenjikwanụ mentality na attitude unu do o nwekwara ndị na-abụ oge ọbụla ha nọ n'ụka gbasara ebe ahụ mana ọ bụghị onye ọbụla so ihe nwa- nwaanyị a meziri jide nwoke ahụ mee nwoke ahụ onye nwe nwanne ọsọ isi epegodo isi nwoke ahụ pegodo ezigbote mpe isi epe ezigbo mpe na onye ọ na-eche na ọ bịa na ọ- na anya ka ọ ya enyere aka bụzi onye sef ga-enyere nya nwa aka ugboro ịsaa n'otu nye ike ụwa gwụ ya butuo onwe gị ana